aw salamu aleykum aw bisimila aw ka emisiyɔn mandi kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ko fa kan silam fa kan silam ye jamukan ye mun bɛ yira la wagati bɛɛ kuma bɛɛ aw ka nisɔndiya kama ka silamu kɛ anw fa kan na wa an b'a fɔ ko bi maa mun b'an bolo kɔrɔ nɔ maa ba don n b'a fɔ n ko maa dennin tɛ bi silamu kɔnɔna la a fana y'a seko n'a damayira bɛɛ kɛ bi nka yanni an ka taa yɔrɔ jan ne yɛrɛ bɛ perezante aw la ne tɔgɔ ko usumani jɛng n'u bɛ n wele ko jɛng wan de silamɛ bi maa caman bɛ n bolo kɔrɔ nɔ ka bɔ ne la bi i bi taa sɔrɔ numanbolo fan fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ ko tɔntɔn kibaru tɔntɔn kibaru ale ye humoriste a b'a dɔn wagati bɛɛ ale bɛ k'an bolo kɔrɔ nɔ ka aw la nisɔndiya k'aw la muguri tɔntɔn kibaru ça va oui ça va alhamdulilayi ko eh, ko bɛ cogo di ɛɛ eh, baasi tɛ yen nɔ alhamdulilayi ko ka fisa ɛɛ eh, kojugu kojugu kojugu ne ko kibaruya jumɛn bɛ yen nɔ aa jeng ɛɛ basi foyi tɛ yen ala ka basi tɛ a bɔra kibaru la han sisan u bɛ n wele de ko duga aa mun i ye duga masa ye tuguni bi jeng ko caman tɛmɛna ɔ ɔ san'an ka taa sa san nɔ n bɛna ka aw kana ko n ye nkalon tigɛ han bari sabu ka d'a kan tuma caman ni ni n bɛna n'a ɲɛfɔ ne dun filɛ nkalon ye haramu ye e ɲɔgɔnna nkalontigɛla bɛ yan e delila ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ wa jeng dɔ de bɛ yen ko madofin madofin de ala minɛ tellement que a cɛ ka jugu a bɛ to ka taa piscine de la ka taa ko madofin de ala minɛ k'i kun tunu piscine ji la sa k'i plonge a y'i kun tunu a nana bɔ tubabudenni kɛrɛfɛ dɔrɔn tubabudenni sina k'i kanto ten mama mama mama hippopotame madofin bɔra ji kɔnɔ dɔrɔn ka den minɛ ko bataraden jɔn de hippopotame ba in bolila ka na monsieur je vous en prie il ne voulait pas dire hippopotame il voulait dire gon voilà m'a fɔ n k'a tɛ tiɲɛ fɔ donc ɛɛ eh, an bɛ fakansilam jɛmukan lamɛnbaaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo a lajɛbaw a n'a lamɛnbaaw a bɛɛ kelen sa ɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a yira aw la k'a fɔ ɛɛ eh, fakansilam ye an ka jɛmukan ye min bɛ lase aw ma usumani jɛng hɔ ni bɛɛ b'a dɔn ko jɛng wan sa hɔ ani ne yɛrɛ dugamasa ayi a kuma tɛ kɛ sa ayiwa sa jeng mm. aw mun de b'an ka invité bolo kɔrɔ bi sa a bi n y'a fɔ a ye k'a fɔ fakan silam ale ye jamukan ye mun bilalen don ka silamɛruw k'olu ta k'olu bila ba la ka an ka mali silamɛruw ani kɔkan silamɛruw k'olu ta k'olu bila ba la o an ka jamukan kɛnɛ kan an ye mun fɔ ko jumɛn b'an bolo kɔrɔ an bɛ to ka maa welelen dɔw bila ka na bolo n'a bɛ fɔ o ma ko invité du jour o invité du jour kɔfɛ an bɛ tila ka kuma a tɔ kɔnɔ an ka question d'actualité kan question d'actualité olu fana kɔfɛ an bɛ tila ka na an ni an ka studio segin studio kɔnɔ ka kuma an n'an ka invité ye olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ clip de la semaine kɛ o bɛɛ kun ye de aw nisɔndiyalen a n'aw muguri ye maa min b'an bolo kɔrɔ bi n y'a fɔ a ye ko maa dogolen tɛ fo segu bamako ale tɔgɔ ko arijuma warimɛ ni bɛɛ b'a fɔ ma ko fkani bi an b'a fɔ ko silamu masakɛ don silamu minnu bɛ a tɔgɔ dɔn ɲɔgɔndan min bɛ kɛ san o san ko ka silamu kɛ anw fa kan na ni maliyɛndenw denmisɛnnin caman bɛ bila ɲɔgɔn na o ɲɔgɔndan in senfɛ n'ale o masakɛ kura ye bi a sigilen bɛ a tɔgɔ a ka masakɛ a sɛsi kɔrɔ o de la an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ale ye jɔn ye a bɔra min a ka kow daminɛ cogo min na an k'a fɔ an ni lamɛnbaaw ani lajɛbaaw an bɛɛ ka jɛ ka an bɛna sɛnsɛn ka se an ka invité ma salamu aleykum karamɔgɔ oui salamu aleykum waleykum salam i yɛrɛ dun bɛ alhamdulila a i t'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ka lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ alijuma warimɛ n bɛ bɔ segu u bɛ ne wele ko ɛfikani slam donc ne de ye fakan slam compétition filanan tigi
a tako filanan fakan slam compétition nationale tako filanan e de y'o tigi ye e de y'o ta bɔn o talen ni sisan cɛ e ye nisɔn ɲuman jumɛn de sɔrɔ e ye kunkɔrɔta jumɛn de sɔrɔ bɔn i n'a fɔ ko koba tɛ kɛ dugu la ka caya nka ni min kɛra k'o bɛ lakali donc ne bolo nin ye fierté lako de ni nisɔndiyalako de i bɛ se k'i disi gosi ni koba minnu ye dunya kɔnɔ nin y'o ko dɔw ye mɔgɔ i tɛ dɔɔnin foyi ye n'i yɛrɛ tɛ o ye tiɲɛ mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo n'i taara walidugu la ka taa walikan fɔ ka taga sigi yen nɔ i mana sa cogo o cogo i yɛrɛ de siga t'a la donc mɔgɔ bɔra bɔgɔ la bɔgɔ bɔra mɔgɔ la wa mɔgɔ yɛrɛ ye bɔgɔ i bɛ segin bɔgɔ de la siga t'a la adamadenya ye bɔnna ni kaburu ni ɲɔgɔn cɛ o ye tiɲɛ donc maaya banna non ni n'a fɔra k'a fɔ ko nin de ye a tɔ kɔnɔ silamu masakɛ n'i ye nin ka kuma in lamɛn ka silamu kɛ anw fa kan na c'est-à-dire que bamanankan sɛnɛfɔkan miɲankakan ko kan ma bɔ kan na wa kan ma fisa ni kan i m'a ka bamanankan mɛn wa ne jɛlen don bamanankan na a bɛ bamanankan in fɔ e tɛ nanzarakan kelen mɛn a da n t'a dɔn a ka dɔnni a y'a mun min e yɛrɛ man nin yan e bɛ se ka mun de fɔ ka fara a kan i b'a fɔ bilakoro ka bolokomurunin haa k'o de bɛ ka di sa la hawla wala quwwata illa billah ayo jeng ah ne kɔni ne tɛ se ka kuma nin na sa aa hɔ ok la o kɔnɔna na i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bi an ka maa welelen kɛ ka prix a tɔgɔ nɔ kelen k'a yɛrɛ ɲɛfɔ aw ye ale ye jɔn ye a bɔra min a ko ko ale ye tɔgɔ arijuma warimɛ n'u b'a wele ko ɛfikani ye mais ɛfikani o sɔrɔla cogo di o ye jumɛn de ye parce que ɛfikani i bɛ taa sɔrɔ o- o- a bɛ mun de don ɛfikani
ne yɛrɛ m'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye mɔgɔ t'a dɔn ɔn ye a ɲɛfɔ an ka faamu mɔgɔ n'i sigi k'i miiri kun ni kan cɛ a mana kɛ cogo o cogo hakilina dɔ bɛ n'i la donc ne yɛrɛ kɔni bolo ka taga walitɔgɔw ta i n'a fɔ ka taa Lil Wayne ninnu tɔgɔw ta k'o da i yɛrɛ la ne m'a fɔ kojugu don mais ne yɛrɛ kɔni bolo o man di ne ye N ye n sigi n ye miiri kun ni kan cɛ donc ne ye maliyɛn de ye en plus ne bɛ bamanandugu de la donc n ye bamanankan dɔ de ta o bamanankan min ni an bɛɛ yɛrɛ b'an yɛrɛ y'o kɔnɔ ɛfkani tɛ dɔwɛrɛ ye ɛfkani ye funankɛni de ye funankɛni awɔ donc nka n y'a ta k'a labɛn labɛn cogo la ni n y'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna f'u yɛrɛ ka na n yɛrɛ ɲininka e ka nin tɔgɔ in kɔrɔ
a y'a faamu anw lajɛbaw n'an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ɛfukani k'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko funankɛni ale ma dabɔ dɔwɛrɛ kama n'a ko ko ɛfukani il faut que maaw ka na ka sɔrɔ k'a ɲininka k'a fɔ ne ko ɛfukani ye jumɛn ye a ka sɔrɔ ka fɔli ko funankɛni o b'a dɔn k'a fɔ ko ko ko dɔ bɛ dogo la n'o ye ko kura ye halisa an b'o de fɔ donc an ka invité bɔlen yen nɔ an ye ɲininkali damadɔ kɛ an bɛ na an ka question d'actualité la n'o ye de ka kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ donc kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ o la an b'an ɲɛsin tonton kibaru ma n t'a dɔn kibaruya jumɛn de b'a bolo jɛn aa a kɔni a fɔ man di ne da o ye jumɛn de sa an ka question d'actualité in nin sen in aa ko cɛjuguba o ye ko cɛjugu sugu jumɛn ko dubayi porta potty an kɔni n ye dugu fan bɛɛ yaala fan bɛɛ o de kuma bɛ yen nɔ Allahu Akbar o fana ye fɛn jumɛn de ye i t'o ɲɛfɔ an ye
Ayiwa jɛn ni ne kɔni tun b'a fɔ a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ n bɛ k'u dɔgɔya n bɛ e ka ɲɛfɔ parce que waleya cɛjuguba dɔw de bɛ arabu jamana dɔ la ko ko dubayi aa an bɛ ala n'a kira deli ala k'an ni nin ko sugu cɛ janya bari sabu ka d'a kan lebu don hɔ Mɔgɔninfin sa ko dɔw bɛ yen nɔ kana sɔn a ma surtout maa n'i b'i danbe dɔn i kana sɔn a ko sugu ma ɛ n'a fɔra ko porta potty in tɛ dɔwɛrɛ ye ko banakɔtaa k'u b'o de ta k'a kɛ musow da kɔnɔ nafolo kama o dasi kama o wari kama ɛ jɛn ni wari ɲini kɔni danna o kɔni ma kɔni ni ala n'a kira cɛ ne sen tɛ se dubayi
la n'o cɛ o ye ko cɛjuguba ye ko mun kan ka kɛlɛ siga bawo an ka farafinna musow danbe t'a ye an ka taabolo tɛ nin ye an ko an danbe n'an ka hɔrɔnya il faut a kana kɛ i n'a fɔ an k'an ka danbe n'an ka hɔrɔnya k'o feere nafolo damadɔni kama nafolo mun i bɛ se ka dun ka ban yanni i ka sa i ka hɔrɔnya n'i ka danbe bɛ taa min i bɛ mun fɔ i denw ye i bɛ mun fɔ a mɔ i mɔ n bɛna fɔ i mɔdenw ye i t'o dɔn donc an ka ɲini an ka k'an yɛrɛ ye a mana gɛlɛya cogo cogo an ka dɔn k'a fɔ k'an tɛ kɛ fosi ye anw yɛrɛ kɔ bawo an ye jamana in siniɲɛsigi dɔ ye surtout musokunda musow an baw don musow an kɔrɔmusow don musow an dɔgɔmusow don an musow olu yɛrɛ ni sutura ka kan u ni bonya ka kan donc nin ka kɛ ko cɛjuguba ye mun kan ka kɛlɛ ka bɔ yen nɔ donc o hukumu kɔnɔna la i ye nin kibaruya min fɔ an bɛna ɲɛsin an ka invité ma ka ɲininkali yɛrɛ k'a la ale yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o bɛ ka jumɛn fɛn ka sigi kuma in kan ko jumɛn ko porte à porte aa ko n t'a dɔn ko porta potty n t'a dɔn jumɛn don e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye a ye kuma fɔ sisan question d'actualité la o ye porta potty wa n y'a mɛn Ahan. ee porta potty n'i y'a ta k'a lajɛ bamanankan yɛrɛ la porta potty kɔrɔ ye ko foroba ɲɛgɛn o Mhm. ye foroba ɲɛgɛn de ye donc ka musow kɛ foroba ɲɛgɛn ye Allahu akbar. donc arabu jamanaw na Mhm. i bɛ taga sɔrɔ bɔn mɔgɔ n'i ye wari ta ka wari bila fɛn bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛ Mhm. donc i hakili b'i sɔsɔ wa i tɛ k'i yɛrɛ sago ye tuguni O ye tiɲɛ. donc nafolo kama mɔgɔ min sera ka nin kɛ Mhm. hali silamɛya yɛrɛ bɛ nin kɔn diinɛ foyi tɛ yen nɔ i b'a ye diinɛ min kɔnɔna la ani nin b'a kɔnɔ diinɛ ko k'a tɛ nɔgɔ fɛ e dun bɛ ka taga nin kɛ nafolo kama ne bolo o ye waleya cɛjuguba ye bɛɛ kan k'i janto waleya minnu na o ye tiɲɛ o hokumu kɔnɔna la anw yɛrɛ de kan ka se an yɛrɛ la minnu bɛ k'a kɛ an tɛna n'a fɔ k'u k'a dabila mais ni anw ma taa kama ne bolo olu tɛna anw sɔrɔ jango ka kama an k'an yɛrɛ minɛ dɔrɔn ka bɔ nin ko nasugu ninnu ma o ye tiɲɛ Na i ka hakilina ninnu an bɛ se k'a fɔ vraiment o ye hakilila ɲumanba ye baw k'a fɔ n y'a fɔ n ko slam yɛrɛ fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ka maaw ladi k'u bɔ fili la k'u bila sira ɲuman kan cogo min na u bɛ se k'u janto u yɛrɛ la walasa u kana fili u yɛrɛ ma o hukumu kɔnɔna la an bɛ segin an ka invité ma n'o tɔgɔ ko F-Kani Slam n'a y'a fɔ i ye k'o ye a tɔgɔ kɔnɔ ee fakan slam masakɛ bi ni o tako filanan maa min ye o trophée ɲanga ka taa n'a ye u ka dugu la ka bɔ bamakɔ ka bɔ segu ka na bamakɔ ka trophée ta bamakɔkaw sikasokaw moptikaw k'a ta nin bɛɛ ɲɛna ka taa n'a ye segu dugukolo sanfɛ u b'a ye k'a fɔ a fɛnɛ bɛ fɛn dɔ dɔnni dɔ b'a la an ni e an ka jɛ k'a ka o fɛnɛ dɔnni kɛta dɔ lajɛ ne ye ne adamaden dɔgɔnɔden farafin sifin mɔgɔninfin ne tɔgɔ Alijuma Warimɛ F-Kani Slam n bɛna kuma n tɛna kuma ka kuma n bɛna kuma ka kuma la kuma ka fɛn fɔ yakulu ka piripa hakili ka poro ka dɛrɛ ko kɔrɔ ko kɔrɔ ko kɔrɔkɔrɔma ko kalama ko kalama dalama telima a ye ne wele ko masa kuma dɔn masa kuma dun masa a ye wele ko donso kuma dɔn so k'a dɔn so k'a sɔrɔ so k'a kɛ so a ye ne wele ko bamanankan karamɔgɔ n karamɔgɔ ye n kalan tɔgɔ karamɔgɔ karama yisi yusu yusufa asalamu aleykum bi ne nana ɲɔgɔn na slam
bravo cɛ n ka cɛ nin inspiration bɔra min bon a bɛɛ bɛ baara de bolo kanu ka baara don siga t'a la tɔɔrɔ kibaru e yɛrɛ ma nin ye cɛ nin funakɛni a ma nɔgɔn dɛ kamalen ne y'a f'i ɲɛna ko bamanankan gɛlɛn b'a da a kun siga bi la a tɛna sa a y'a labɔ kɛnɛ kan bɛɛ y'a ye aa kamalen a bɛ kuma ala subahana taala k'a bolo mɛn a ka baara la amiina yarabi

Aa jɛn sa aa sisan kɔni est-ce que i nisɔndiyara ou i b'a fɛ ka dɔ fɔ kuma wɛrɛ tɛ ne da nin ko in na ok donc olu kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an yɛrɛ k'a fɔ aw nisɔndiyalen don an y'o de fɔ n ko silamu tɛ dɔwɛrɛ kama k'aw lanisɔndiya k'aw la mukuri e fakan silamu jamukan bɛ yan nɔ ka silamu fɛnɛ ko o lakodɔn k'a lajɛnsɛn mali fan tan ni naani bɛɛ fɛ farafinna farajɛ la pour que maaw bɛ se ka silamu dɔn cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko silamu jɔyɔrɔ tɛ fosi ye ka maaw bilasira cogo min na u bɛ se k'u janto u yɛrɛ la walasa u kana fili u yɛrɛ ma o de kosɔn an ko ko fakan silamu fakan silamu ka silamu kɛ anw fakan na maa o maa bɛ ka anw dɛmɛ nin ko in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ k'aw ni ce aw ni baraji surtout an ka kameramani bɛ yan an b'a fɔ a ma ko kawa ko prod an bɛ foli k'o ye surtout min b'an kɛrɛfɛ an bɛ a tɔ kɔnɔ ko duga vision an bɛ foli k'o bɛɛ lajɛlen ye maa o maa fana a tɔ kɔnɔ bɛ k'an dɛmɛ don o don ani su ni tile an ka foli b'aw aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ taa clip de la semaine clip de la semaine an bɛna kɔnɔ lajɛ an bɛna jɔn ka clip de la semaine ko lajɛ jeng wan ka clip n'o tɔgɔ ko corruption corruption yuruguyurugu parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi yuruguyurugu o kan ka kɛlɛ o camanba ou bien voilà donc an ka corruption jeng wan corruption

k'e tɛ viɲɛti yɛrɛ ta k'i kɔrɔkɛ ye polisi ye i ko ko dɔwɛrɛ tɛ k'i tɛ kalan yɛrɛ kɛ k'i fa ye akademi dirɛkitɛri ye nka a bila i kunna k'a fɔ ko ninnu si t'a ɲa baara kɛ tiɲɛ kan ŋaniya jɛlen kan e haminanko tɛ dɔwɛrɛ ye k'an faso nafolo kɔ siyɛn ka to n'o kɔfɛ ka taa sobaw jɔ izinibaw jɔ olu minnu bɛ tila ka minɛ i la kɔfɛ a nafa jumɛn bɛ se i ka jamana ma a bila i kun na k'a fɔ faso nafolo dunni o tɛ se ka na ni fosi ye ni kɔlɔlɔ tɛ a sera dabila ye an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu ka kɛlɛ a bɛ daminɛ an ka dukɔnɔnaw la sokɔnɔw la lamɔ kɛcogo la hakilinaw ka falen an k'a dɔn k'a fɔ min mana d'i ma i ni min ka kan i k'o dun i ka wali ta to yen o de bɛ se ka to jamana bɛ taa ɲɛ a bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ anw bɛ k'anw yɛrɛ ye n'an b'a fɛ an ka disi gosi sini ma sinikɛnɛ ma k'a fɔ ko i tɛ fani to dun u k'a dɔn k'a fɔ i ka dan i kelen ta dunni ma bawo k'a fɔ manifinya o ye fɛn dɔ ye hɔrɔnya ani danbe o kan ka kɛ maaw disigosilan dɔ ye nka n'o kɛra an bolokɔfɛfɛn ye ka kɛ i n'a fɔ aa n ye karisa sɔrɔ kunu n y'a gosi walayi ni faso nafolo ye n y'a ŋanamu ŋanamu k'a dun a bila i kunna i kɔni laban ye kaso ye ko n'o balilen b'i la i ka dɔn kɛ i ɲɔgɔnna caman taara o la hali sini i ɲɔgɔnna caman bɛ ka wuli faso nafolo duni kosɔn o kosɔn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bawo foroba nafolo dunbaa tɛ dɔwɛrɛ maaw dusukasi maa kɔ i k'a dɔn k'a fɔ maaw hakili bɛ to maa la fɛn fila kosɔn i ye mun ɲa maaw ye ani i ye mun tiɲɛ maaw ye an ka kɛ ɲalikɛla ye an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye walasa an ka faso bɛ se ka bɔ nɔgɔ la diɲɛ ko an bɛ silamɛ fakan silamɛ

n'an ko faso ka jɔ ko Mali ka jɔ ninnu ka ban Ni tun ye aw ka clip de la semaine ye ko o jira aw la aw ka nisɔndiya kama aw ka muguri kama aw yɛrɛ bɔra k'a lajɛ clip de la semaine n'o mun bɛ ka kuma yuruguyurugu a tɔgɔ n'o n'u k'o ma nansarakan na ko corruption n'o bɛ ka kuma o kan a ka kɛlɛ ko yuruguyurugu ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ vraiment an b'a dɔn k'a fɔ ko faso mɔgɔ b'o de la bi an b'a dɔn k'a fɔ ko masakɛ minnu b'an kunna bi u b'olu de kɛlɛ la wa an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko caman taara o la e yɛrɛ hakilila ye jumɛn ye o yuruguyurugu ee jan n b'a f'i ɲɛna yuruguyurugu in de an ka jamana segin kɔ hɔn nka ni yuruguyurugu in fana n'a tɛ jamana fana na aa a kuma fana ka ca dɛ a kɔni fɛn cɛjuguba nka aa zone dɔw fana bɛ u balo de fana b'a la o. an kɔni bɛ ala de deli ala ka an n'a a ko suguw cɛ janya ala ka hakili ɲuman di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma hɔ mɔgɔ mɔgɔ minnu c'est-à-dire maa minnu kɔrɔnpilen don hali bi ala ka jisuma kɛ u- u- u- ala ka jisuma nɔgɔya u k'o dɔɔni k'u kori ji la ha sinon ɲani kɛra jamana in kɔnɔ ok corruption kɔni bɛ jamana o jamana na a kɔni a bɛ taa ɲɛ nka han, a bɛ sen kelen taama kɛ han o ye tiɲɛ ni ala n'a kira cɛ awɔ hɔ san kɔni an bɛ dugawu de kɛ sa ok ya vraiment yuruguyurugu ka kɛlɛ ka bɔ n ka jamana kɔnɔ an bolo ye ko ɲuman ye Awɔ. donc an bɛ segin ka na tuguni ka ɲininkali kɛ tugun an ka invité la voilà an ka maa welelen Oui. F-Kani Ah. e yɛrɛ bolo sisan nɔ an bɔra k'i n bɔra ka da don mun na sisan nɔ yuruguyurugu ka hakilina ye jumɛn de y'a kan
bon yuruguyurugu n'an k'an ka kuma yuruguyurugu kan an bɛ n'a fɔ ko yuruguyurugu bi bi na an bɛɛ bɛ k'a min sin fɛ ka salon bomosi de la parce que a bɛ ka tiɲɛ kabini du de kɔnɔna la an bɛ ka kuma ɲɛmɔgɔ minnu kan olu bɔra min olu bɔra du de kɔnɔna la u dun y'a fɔ ko jamana foyi tɛ yen nɔ min ye jamana ɲuman ye jamana tilennen ka sɔrɔ du ɲumanw tɛ yen o ye tiɲɛ ye jamana tɛ yen ni du tɛ o ye tiɲɛ ye du fana tɛ yen ni mɔgɔw tɛ o ye tiɲɛ ye den na taga ni duniya kɔnɔ i bɛ taga sɔrɔ a tɛ foyi dɔn a tɛ ɲuman dɔn a tɛ juguman dɔn nka a bɛna mɔgɔw sɔrɔ fɛn min de la a b'o de kɛli daminɛ ka taga donc o de la n ko n k'an bɛɛ bɛ k'a min sin fɛ k'a saalo bonbonsi la donc il faut que an k'a lajɛ sokɔnɔna la ka sokɔnɔna dilan ni sokɔnɔna dilanna sisan ni bɛɛ y'i ta dilan sokɔnɔna la mɔgɔ n'a tɛ bɔ kɛnɛma donc c'est pourquoi nansara ko ko chaque enfant est l'image de sa famille ko n'i ye den o den ye kɛnɛma a bɛ k'a fa n'a ba de yir'i la kɛnɛmana la quoi voilà
a a yɛrɛ bɔra ka A tɔgɔ nɔ slam masakɛ n'o an b'a f'o ma ko ɛfuganni slam kɛ anw fa kan na a bɛ kuma bamanankan na ten i b'a fɔ ko a n'a bangela de a bɛ n'a fɔ a y'a min a tɔgɔ kɔnɔ sin fɛ k'a saalo bonbonsi fɛ nin fɛn in a ma nɔgɔn nka caman bɛ yen nɔ n'i y'u bil'a la sa nɔ u bɛ to sigasiga la u tɛ se ka kuma bi hali minnu ma taa ekɔli la n'u ma le ni la don a la an dun ka ba don an fa kan na fosi de t'o bɔ o de la ko yuruguyurugu ale hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ko a kan ka kɛlɛ sokɔnɔnaw la an ka lamɔ kɛcogo kan ko olu falen n'olu falenna a ka ca ala fɛ san caman ɲinan kɔ yuruguyurugu min an bɛ ka kɛlɛ bi caman bɛ bɔ a la bawo k'a fɔ k'a bɛ daminɛ dugu ma k'a daminɛ an ka sokɔnɔnaw de la ka yɛlɛ n'i y'a mɛn ko masakɛ a bɔra a mɔna du dɔ de kɔnɔ n'i y'a mɛn ko faama a mɔna du dɔ de kɔnɔ o duw bɛ cogo di ni o ma se ka ɲa o du kɔnɔ n'a hali n'a yɛlɛla sanfɛ a bɛ tila ka t'o jogo kelen de kɛ donc kuma in kɔrɔ ye an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko yuruguyurugu ko kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an y'o de fɔ n ko slam nin de don bilasirali de fana don slam ɲɔgɔn hakili dayɛlɛ de don bawo k'a fɔ slameurw bɛ yan nɔ de fana ka maaninfinw minnu ɲɛ tugulen don k'olu fana ɲɛ dayɛlɛ ka masakɛw minnu fana bɛ fili la ka essayer k'a fɔ k'u bɔ fili la ka yira k'a fɔ ko nin de y'a taasira ɲɛnama bawo k'a fɔ maa hakilimaw maa hakili sigilen olu de fana b'a kɛ o de la tuguni an bɛ continuer ka na an ka maa welelen ɲininka tuguni a fɔra n ye k'a fɔ ko i ka mm, nin wagati in na voyage dɔ kun dalen b'i kan yɔrɔ jan taga dɔ kun dalen b'i kan i bɛ se ka i da don voyage la an bɛ don min na i ko bi tagama min kun bɛ n kan o ye ka tagama ka taga sénégal jamana kɔnɔna na u ka faaba na dakar u ye wele bila n ma ko an ka taga festival la festival n'u b'a kɛ san o san les nuits du slam donc an bɛ ka taga an faso n ba maliba de représenter yen nɔ faso jɔko la mɔgɔ t'i sigi fo n ka taa n tɔgɔ ma walasa n ka faso jɔ o ye tiɲɛ bɛɛ b'a kɛ ni i seko n'i damayira siga t'a la donc anw ta anw bɛ taga o kɛ ni an da an'an ka kɛwalew ye sɛgɛsɛ ka faso jɔyɔrɔ yira duniya maaw la u ɲɛ k'a ye u tulo k'a mɛn o de y'anw ta ye ne ko mais e kelen de bɛ ka taa nin ko in na ayi n'o tɛ ka taga ni karamɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn fɛ n'u b'a wele ko jɛngwande slam ale de dalen don kan ah, ok a faamuna sisan nɔ a y'a fɔ cogo min na k'a fɔ festival international nuit du slam à guédiawaye min n'ale bolo ale kan ka kɛ nin kalo in tile mugan ani wɔɔrɔ ka taa o la ka taa tile mugan ani kɔnɔntɔ la sɛnɛgali dugukolo sanfɛ n'u bɛ se k'a wele fana tuguni ko dakar n'an bɛ fɛ k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la guédiawaye n'o ye a sɛnɛgali dugu fana dɔ ye festival in bɛna taa kɛ yen nɔ de o fɛ ɲɛnajɛba min bɛna taa kɛ yen nɔ a bolodalen don ka kɛ silamuko de kama a n'an ko silamu in ma ko dɔwɛrɛ fana tun tɛ ko poyi walasa k'o fɛnɛ don ba la ka suw sigi su kɛrɛnkɛrɛnnenya la su minnu bɛ kuma silamuko kan su kɛrɛnkɛrɛnnenya la su minnu bɛ kuma ka silamu k'a don ba la sɛnɛgali dugukolo sanfɛ o o kosɔn farafinna maa caman welelen don o festival in na an bɛ se k'a fɔ jamana caman diɲɛ fan tan ni naani fɛ jamana tan ani duuru ka daminɛ belgique france fo jama farafinna jamana caman olu bɛɛ lajɛlen welelen don ka taa nin ɲɔgɔn a tɔgɔ nɔ nin ɲɛnajɛba in na n'u b'a wele ko festival les nuits du slam à guédiawaye o kɔnɔna la an b'a fɔ k'a fɔ ko anw yɛrɛ an bɛna taa k'an jɔyɔrɔ jira an jɔyɔrɔ ye fɛn min ye fasojɔko la bawo k'a fɔ an bɛna bɔ yan nɔ ka taga n'an tɔgɔ ye n'an tɔgɔ dɔrɔn tɛ nka an bɛna bɔ yan nɔ ka taga an ka jamana ko de la faso ko de la bawo an bɛna taa yira k'a fɔ ko an bɔra ni dɔnni dɔ de y'an faso la ka t'o fɛnɛ dɔnni yira maa wɛrɛw la walasa u bɛ se k'u disi gosi n'an ka faso in ye ba maliba o hukumu kɔnɔna la bi an b'a fɔ tuguni halisa maa minnu bɛ ka nin ko in organiser an ka foliba b'u ye u ni ce u ni baraji ala k'u sara halisa ala ka ɲɔgɔnna caya nin y'a tako duurunan ye halisa ala ka ta ka takow caya fo ka kɛ tako tan donc an b'a fɔ cogo de la ou bien an b'o dugawu de kɛ an b'o dugawu de kɛ donc o kɔfɛ sisan e bɛna taga nɔ depuis e y'a mɛn k'i kan ka taga sɛnɛgali nin na e ka n'i y'a jateminɛ e ka kari a tɔgɔ baara in daminɛ ni waati ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ bon ne ka baara daminɛ ni sisan cɛ a bɛ se san kelen ɲɔgɔn san kelen san kelen ok e ni san kelen e sera ka nin opportunité in sɔrɔ ka taga kɔfɛ an b'a fɔ ko sɔɔni dɔrɔn i bɛna kɛ maa ye maa min bɛ kɛ international slam ko la maa dɔw bɛ yan nɔ san caman i bɛ taa sɔrɔ olu ma se k'a kɛ e bɛ se ka nisɔn jumɛn e nisɔn jumɛn bɛ sɔrɔ wagati min na e sera ka ani e nin sɔrɔ kibaruya sɔrɔ bon a kibaruya sɔrɔli a ne na nisɔndiya bari mɔgɔ i man fari i jigi de ka fari bon o de la a bɛ fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bonya a ma se i ka mɔgɔ ye k'a fɔ non n tɛ karisa bonya karisa ye nin kɛ ou bien karisa bɛ nin de kɛ u b'a fɔ k'a bɛ nin de kɛ u b'a fɔ an b'o bila mɔgɔ i ma ɲi nɔ denmisɛnnin yɛrɛ kalan ko rimɛri voilà i kan ka i karamɔgɔw bonya donc ne bɛ n karamɔgɔw de fo k'ala fo k'ala barika da bari ne yɛrɛ tɛ ne ka cɛkisɛya ma se ne ma u tɛ ne dɔn mais u ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn olu de y'u lase ne ma donc k'a yira k'a fɔ ko ne nin fɛnɛ ka kan n fɛnɛ kan ka se ka taga nin kɛ donc n bɛ n karamɔgɔ de fo yɔrɔ la ok donc halisa ala ka barika don kow la ala ka barika don mali slam na fɛn fɛn cɛsirilen don mali slam ko la halisa ala ka barika don u ka kow la ala ka dɔ fara kow kan an b'o fɔ ko bɛɛ ni ce bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ fasojɔko la mais i ma fɛn dɔ fɔ dɛ e bɛ bɔra segu mais a bɛ n'a fɔ i ye fɛn dɔ jɛkulu dɔ ɲɛma fana segu awɔ n ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye segu n ye club fakan slam de segu ɲɛmɔgɔ ye o club min ni ka an fakanw don ba la bari hali kiraw yɛrɛ cira n'o kuma de ko kuma mɔgɔw fɛ u bɛ kan min mɛn o ye tiɲɛ voilà donc anw ta ye k'a yira maliyɛnw na bi bi na n'i ko mɔgɔ ma ko slam mɔgɔ dɔw ni dɔw b'a f'i ɲɛna islam dɔw bɛ dan k'a fɔ ko slam ye français dɔrɔn de donc olu bolo n'i tɛ français fɔ i tɛ slameur ye alors que slam yɛrɛ kɔrɔ bamanankan na n'i ko an k'a ta a kɔrɔ de ko poyi nka an bɛ ka slam min kɛ anw bɛ se ka fɔ nin ma ko nin ye poyi kura de ye voilà i ka kɛ datanw da ye yɛrɛkun ka degun ani mɔgɔw ka degun fɔbaga donc e de bɛ k'o ye K'i to funukɛniya la voilà o de la an y'an ka club in ye club fakan slam de segu ye donc ka se ka anw fakanw don ba la ok an y'a fɔ n ko émission yɛrɛ fana sigilen bɛ yan nɔ ka an fakanw de don ba la n'o émission tɔgɔ ko fakan slam o kɔnɔna la an bɛna se an ka rubrique laban ma o rubrique laban min tɛ dɔwɛrɛ ko an k'an kɔfilɛ dɔɔni an k'an kɔfilɛ dɔɔni o ye fɛn ɲumanba ye wa fosi tɛ ɲa f'i k'i kɔfilɛ dɔɔni o kɔnɔna la an bɛna an ka maa welelen bila a ka kuma an ka kɔrɔlen ko dɔw kan walasa maaw bɛ se k'u hakili jigin fɛn dɔ la u k'u kɔfilɛ dɔɔni maninfin i mana kɛ cogo cogo i ka k'i yɛrɛ ye fosi t'o bɔ kuma b'i bolo n'i ko n ma ko n ka n kɔfilɛ dɔɔni n bɛ kuma n yɛrɛ fadugu kan bari hali sisan n bɔra ka n da don o yɔrɔ de la yurugu ko de kan n bɛ kuma o de kan n'i ye dunan ye i danse i bisimila mali dugukolo kan i n'an bɛ ku sigi la yan de ye mali ye mali min bɛ sɛbɛn ni m a l i mali tariku dumanw dugu mali cɛfarinw ka dugu mali mali min tɔgɔ ye kɔba ni babaw tigɛ manden jata ka dugu babɛnba ni cɛba worodugu cɛfarinw ka dugu jitigi ni maatigi segu damɔnzɔn jara ka mali an mani an mani cɛjan ani tɔjan bilisi fabaga ka mali sanu masa kankun masa musa ka mali mali ye dugu ye dugu min ni dugu tɛ kelen ye dugu min na ni jamana marabagaw jigi dannen don jamanadenw ni bolola hɛrɛw la o dugu de bɛ wele ko nata ɲɔgɔnna dugu dɔkɛbaliya dugu o dugu de la i b'a ye nafolo kanubaga ka ca n'a ɲinibaga ye wari dunbaga ka ca n'a sɔrɔbaga ye foroba kɔgɔ bɛ mɛn ka nɛmu nka a tɛ mɛn ka walo n'i ye mɔgɔ ye k'i tɛgɛ nɔn kan'a ɲininka a dɔn i k'a fɔ ko tɛgɛ gansan tɛ nɔn wa a dɔn i k'a fɔ ko dusu tɛ to pasa ni kodɔn tɛ ko wa ko mali tɛ kɛ mali ye ni malidenw m'u yɛrɛ dɔn malidenw ye bɛn ni sigi ka fɔ cɛsiri ni baara kelenya ni bolo di ɲɔgɔn ma an ka mali jɔsenw filɛ misimuso bɛɛ b'a nɔnɔ min o bɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma ko fɔ sɛba bɛ kamifan tɔrɔ mun na ko an bɛɛ ye kelen ye maliden bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an bɛɛ k'an seko n'an damayira kɛ mali ko la mali ye dugu ye mali ye seko ni dɔnko dugu ye hɔrɔnya ni danbe an ka mali sinankunya de ka di fosi de tɛ tolon ni yɛlɛ bɔ nka an kana sɛbɛ fili kɔ an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an malidenw b'o de fɛ wa an ka hɛrɛ b'o de la faso jɔko la an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min y'a k'a yɛrɛ ye ni k'a dɔn faso ye yuruguyurugu binkanni mɔgɔ min bana nin bɛɛ la k'a se to a ye ni k'a fanga to a la ko faso kanu an mago b'o de la ni faso in kɔnɔ an mago bɛ denmisɛnw na an mago bɛ maakɔrɔw la an mago bɛ musow la an mago bɛ cɛlakaw la an ka fasoba in kanu ye fasoden bɛɛ ma wajibi ye ba maliba an bɛɛ ka mali silam bravo bravo vraiment pa pa pa pa nin ye kɔrɔlen ye nin ka nka maaw kun hakili kan ka jigin ni kɔrɔlen ko dɔw la bawo ko an ko ba man kɛnɛ batigi man kɛnɛ san finnen don wa muru ma da man di a kɛra baara ye an b'an kɔ min an b'an ɲa min an t'a dɔn n'i taara kɔfɛ i fa bɛ sa n'i taara ɲɛfɛ i ba bɛ sa i dulonnen ka to san ni dugu cɛ aa n'i ma kɛ tɔnɔ k'i ba bɛ aa duguma sa k'i ba n'i jɔ k'i pan k'i jɔ coyi sanfɛ ti dugumala y'i ɲɛna sinɔn a bɛ cogo di e y'a ti cogo la a bɔra ka mun kɛ sa ye ayi siga foyi ti nin na a kɔni kumana an ka jamana in kan cogo min na aa faso maliba foyi ti ne bolo k'a fɔ cogo ye ok
I tɛ i t'an lamɛnbagaw lajɛbagaw la sa nisɔndiya ɔɔ ayiwa sa ayiwa an ka kulun sira cɛncɛn ma bari sabu ka d'a kan fulaw ka di n ye han fulaw ka di n ye nka n b'a f'i ɲɛna fulakɛ dɔ ye ko dɔ kɛ aa jɛnku ɛ voyage sira kan muso dɔ de kun sigilen bi fulakɛ kɛrɛfɛ denbatigi dɔ den b'a bolo den bɛ ka kasi fulakɛ ka ji nɔ fulakɛ banna ka ji di den kasira lemuruba nɔfɛ fulakɛ banna k'a di aa fulakɛ ɲinana sigiɲɔgɔnya kɔ han fɛnɛ tiɲɛ muso k'a ma fulakɛ ɲɛ n ma i ka ji dɔ di den ma a ko k'ale ti bamanankan mɛn k'a ka lemuruba dɔ di den ma k'ale ti bamanankan mɛn ee u y'u t'o la ala y'a kɛ mobili tiɲɛna kungo kɔnɔ o kɔni ti maa si ka laɲini sa hɔ u ye siso de di bɛɛ ma ko bɛɛ ka si a ka so kɔnɔ ɔ su kolenba a ɔ muso de fana ye tafe siri a kɔgɔ la a bɛ ka to ka dimasiw kɛ ka tɛmɛ ɛ fulakɛ de y'i to a bɛ ka to ka muso lagɛ a bɛ ka to ka muso lagɛ dɔrɔn muso y'a ɲininka ko fulakɛ a a kɛra cogo di a e kun m'a fɔ k'e ti bamanankan mɛn a ko ayi

la an b'a fɔ k'a fɔ ko sɔɔni sɔɔni an ka kulu bɛna se cɛncɛn ma a si la fakan silamu dɔwɛrɛ tɛ k'aw lanisɔndiya k'aw la muguri ka tila ka an to tulonkɛ ni sɛbɛ la ka aw labilasira k'aw ɲɛw maa minnu bɛ nɔ k'olu ɲɛ datugulen don k'u ɲɛw dayɛlɛ u ka dɔn k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ k'an to fɛrɛ la k'olu fɔ n yɛrɛ de ye silamu diya ye surtout a bɛ ka kɛ anw yɛrɛ ka kan na mama b'an wele su ani tile k'a fɔ ko vraiment ko an bɛ ka nin émission kɛ k'a ka d'u ye k'u nisɔndiyalen don u ni ce halisa donc an bɛ nin émission in ban ni an ka a tɔ kɔnɔ champion national n'u b'a fɔ ko masakɛ silamu masakɛ min bɛ ka silamu kɛ fakan na a masakɛ bi ni ale ye seguka ye n'u k'a ma ko arzuma warikɛmɛ df kani a bɛna silamu kɛ ka nin émission in k'o dalajɛ
dugu jara fo k'a ja wali bi yɛrɛ a ma ja dugu ja kojugu fɛ dɔ ye ji kɛ bidon na ka waa wɛrɛ dɔw ye ɲan kɔrɔ dɔw yɛrɛ ko an ka ɲan bila aw ma ye tunkaranke cayɔrɔ ma gɛlɛya juguya kojugu fɛ tagama y'anw ka sabara tigɛ anw kɛlen ko sotaramani katakatani faliwotoro to o senna man teli o senna ka suma nin senna man teli ko telimani i ka dugu sira fɔlɔ de ko takisimani i t'i dayirimɛ sɔrɔ gɛlɛya juguya kojugu fɛ an masaw tɛ k'anw dɔn dɔ ye bilen e de ko don baba wa e yɛrɛ de ko don n'a ma ɲɛ ko in kɛra tan anw b'i ka saya kɔnɔ k'i tiɲɛ tila walasa a ka dɔn k'anw yɛrɛ fana y'i dɔ ye gɛlɛya y'an mansaw ɲɛ fiyɛn an mansaw jigidalen don denmusow kan u denmusow jigidalen don jugunamugu kan nafolomugu ni jugunamugu kɛra ɲɔgɔn tagamaɲɔgɔn an bɛɛ ye negetɔ an si tɛ sunɔgɔ wa an ka fini donta préféré forokiya sans culotte su mana ko ka kariku ni bɛlɛnbɛlɛn ka taa dibidibi ni mɔmɔ karamɔgɔ ɲuman na an ka di walimuso misɛnnin kunbɛn an tɛ dɔrɔmɛ gɛn k'a minɛ an tɛ ko fila la anw de bɛ tile bɛɛ ban pankapuruti ni girinkajɔ ni boliboli ni yɔliyɔli la sunguru nɔfɛ chéri regarde mon dos y'an bali k'an kɔfilɛ masaw la so minijupe ni kɛrɛ donnen y'a to an y'an cɔn kan kari ko fɛn min tɛ dɔn ka ban an ko f'anw k'o de dɔn k'o ban fɛn min tɛ dɔn ka ban o de dun ye dunuya ye a kanubaa ye naloma wa a t'a yɛrɛ kalama n'i kɛra dunuya fɛ i tɛ k'i yɛrɛ fɛ i bɛ fili i yɛrɛ ma wa i bɛ ban i yɛrɛ la o de la bi mɔgɔ caman bannen don a tɔgɔ la e min tɔgɔ isu mun bɛ kɛ wɛsi bura tununna ko playboy mami tɛ fɔ tugun ko mami chou mira lova o n'a ɲɔgɔnna caman n'i ye duniya sokɛ girin i bɛ tila ka nɔsi tagama an bidenw man kan kow kɛ ala an t'an kɔfilɛ fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ bari cɛ mɔni galama de nɔfɛ nka an ka bi denmisɛnninw bɛ ka ɲɔgɔn kɔli cɛ télécommande de nɔfɛ musomaninw bɛ novelas filɛ cɛmisɛnninw bɛ action lɛ an bɛ k'o ko de kɛ ɲɔgɔn na carré kun na muso tun bɛ furu fɔlɔ de n'a tun sɔrɔla so nka an ka bi npogotigiw bulonna kari ka sofuru ko minɛ o de la u carilen don bɔlɔn kɔnɔ ko ba juruntan u kɛlen ko n'i ye kasoladen labɔ k'a ka taa fiɲɛ minɛ wa a dɔw kɛlen ko jakuma ko ta b'o la o de kɛlen don bi ko caman kɛ su ni sa ye an ka bi cɛmisɛnninw ye gɛrɛsigi kusaya ni dɔ kɛ kulusi bɛ bila bobara duguma sigɛrɛti kelen bɛ don da la siniɲɛsigi dun tɛ barada la aw kana ɲinɛ k'a f'u ye ko ko dɔrɔguta tɛ mɔgɔ kɛ cɛ fa neni ba neni tɛ cɛkisɛya ye n'i ma kɛ fɛn ye fugariya tɛ a y'a f'u ye ko ko duniya kanubaga ye naloma ko wa t'a yɛrɛ kalama ko duniya b'a sen kelen kan sumana ko a bɛ taa kɛrɛ kelen kan kabako fiɲɛtɔ filɛ ka ɲininka dalakan na ko yalima ko ne ɲɛkisɛ ɲɛ b'ale ɲɛkisɛ na dibi la sufɛ balon tan namarani ni kogo ta i janto yɛrɛ la dibi la nɔ tɛ kunnatɔw b'i ta ta tun yan fɛn jugu tun yan fɛn ɲuman sankolo ni dugumakolo tiɲɛ ni nkalon siw dibi kalo ni lolo sɔgɔma ni tile tile ni tile ŋaɲaŋaɲa olu ka siri bɛɛ tigɛ tigɛ boîte de nuit la kɔfɛla magama bu nafama ma denmisɛnninw la halo a dɔ la f'an bɛ to ka tiso tiso anw y'an cɛ bɛɛ don dɔrɔgu la k'an ka sini lɛ turabu la kolo tɛ mɔgɔ si sadon fiyali sɔgɔmada la ko ala de ta ye tiɲɛ badara k'i ka saja yɛrɛ kɛ a dɔn k'a fɔ ko duniya kanubaga naloma ko wa t'a yɛrɛ kalama slam Bravo! Wow, wow, wow, wow. Mais m'a dɔn n'e taara e kan ka taa Sénégal dugukolo sanfɛ n'i taara est-ce que ninnu ma sɔn k'e bila ka na tuguni bon a ko bɛ yen han tiɲɛ yɛrɛ la tɔntɔn kibaru tasuma don kuma tɛ nin kɔ mali mali kuma yɛrɛ bɛɛ banna pewu a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ a bɛɛ mali ko bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ alahu akubar a ma fɔ a lamɛnbaaw nin tun ye fakan slam ye min nana aw ka nisɔndiya kama aw ladili kama aw bilasirali kama aw denkɛ n'aw balimakɛ de tun don n'o tɔgɔ ko usumani jɛng n'u b'a wele ko jɛng gɔn le slameur o de tun bɛ ka nin yira aw la ani n kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ yan nɔ n'o ye ko imorisi ye n'u b'a fɔ ma ko duga ni dɔw b'a dɔn ko tɔntɔn kibaru o tun bɛ yan nɔ maa welelen min tun b'an bolo kɔrɔ yan nɔ o tɔgɔ ko ɛfkani slam n'u b'a fɔ ma ko funɛkɛni slam n'ale bɛ bɔ segu dugukolo sanfɛ n'o ye kɔ a club fakan slam de segu ɲɛmaa dɔ ye olu tun b'an bolo kɔrɔ yan nɔ an b'a fɔ aw ni ce aw bye bye a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ